Bi ye kari ye juwe kalo tile tan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni saba an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa kominikasiɔn jabarani na ni wagati in na an b'a fɔ aw ye ko nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru nin ye o wagati selen nin Ni wagati na an bɛna don an ka kunnafoniw kɔnɔ min ye an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn ye ni o ye Mohamedi Yusuf Bacili ye ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Ras Bath la tarata don juwe kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni saba ale tun makɔnɔnen don komini katri tiribinali la a jɔra kiiritigɛla mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u y'a yira ko ɲangili min tun ɲɛsinnen bɛ a ma ni o ye ko a ko ko sumeyilu bube mayiga ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw nɔ bɛ o ka saya la a yirala ko a nɔ minɛlen tɛ o la nka kɛwale wɛrɛw bɛ yen nɔ a nɔ minɛlen bɛ o de la nka juzuw ma kuma o ko kan u y'a yira kɔni ko a tɛ se k'a labila hali sisan an bɛ wagati min na a bɛ min ye kasobonba ye a bɛ yen nɔ yɛlɛmali kura min donna an ka guvɛrɛnman na o yɛlɛmali kɔfɛ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye u sigi ka u hakili jagabɔ yaasa bamakɔ bɛɛ lajɛlen bamakɔ ni a dafɛ dugu ani a sigida bɛɛ lajɛlen bɛ se cogoya min na ka kuran sɔrɔ u ye a yira ko u bɛna u seko ani u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye EDM SA ye u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na ka kurantigɛ banbali min ni o bɛ an ka an bamakɔkaw kan ni an yɛrɛ caman tɔɔrɔlen bɛ o la u bɛ se cogoya min na ka dan sigi o ko la ni an bɔra yen i n'a fɔ laadalako la an bɛ taa an ka finitigiw yɔrɔ an ka finitigiw ka kunnafonidiso min bɛ ni o ye diripa ye o ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma ni o ye kolonɛli solomani danbele a bɔra ka a yira a ka kumaw kɔnɔna la ko min ye an ka finitigilakaw ye u ye banbaci maa bi duuru ani kelen u ye olu faga nka min ye an ka maa wɔɔrɔ ɲɔgɔn ye ni o y'an ka finitigilakaw ye olu bɔnɛna u nin na ani sika kɛlen bɛ maa bi duuru ani duuru la u ye tɛgɛ kɛ olu la ani o fana kɔfɛ a ye a yira fana ko kunnafoniya dɔw carilen bɛ rezo sosiyo kan ni o ye bɔlɔlɔsiraw ye min ye k'a yira ko an ka finitigilakaw ye banbaciw ka ɲɛmɔgɔ dɔw bila k'a sababuya kɛ an ka otazi maliyɛn dɔw yaasa u bɛ se ka olu sɔrɔ cogoya min na a y'a yira ko o kuma o tɛ tiɲɛ ye ko sabula ale yɛrɛ tɛ se ka a faamu cogoya si la ko olu bɛ k'a ɲini ka banbanciya wale kɛlɛ cogoya di olu bɛ tilan tuguni ka banbanciw ka ɲɛmɔgɔ dɔw labila a y'a yira ko kunnafoniya tɛ ale bolo min b'a yira ko nin kuma in ko o ye tiɲɛ ye n'an bɔra yen min ye moritaniyɛnw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o ye mohamɛd uld sheikh el gazwani ye ale ye a ka dusumakasa yira k'a sababuya kɛ mali bɔli min kɛra g5 sahel la a ko ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa mali bɛ se cogoya min na ka segin ka na g5 sahel kɔnɔna la sabula mali fana jɔyɔrɔba de bɛ g5 sahel ɲɛtaga ko la compagnie jara transport jalakiwale caman talen bɛ ka ɲɛsin u ma ka sababuya kɛ min ye u ka kariw ye u ye sirabakan kasara caman sɔrɔ nin wagati kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la maa caman bɔra k'a fɔ ko min ye nɛ jara ye ni ale ye modibo jara ala ka hinɛ a la o nɔrɔbila ye ko a sera tentɔ a ka maa minnu bɛ a ka kari boli ka sɛgɛsɛgɛli boloda u kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni sɛbɛnfura bɛ u bolo min bɛ u yamaruya ka nin bolimafɛn ninnu boli ko nin ko in man ka bila ten ka sababuya kɛ ko maa caman de bɛ ka bɔnɛ u ni na nin siraba kasara ninnu sababuya la. N'an bɔra yen min ye Abdulaye Diop ye ni o ye an ka jamana kɔkan ko minisiri ye, a bɔra k'a yira ko Mali ka jɔrɔnako walima a ka miirinako tɛ Wagner ko ye, nka Mali ka hami belebeleba de ye fɔlɔ ye Malidenw yɛrɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka basigi cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. Eh, o bɛ ka o fɛɛrɛw de boloda o hukumu kɔnɔna la min ye irisi ye ni gɛlɛya min bɛ u bɛ wuli ka se irisi ɲɛmɔgɔw ma yaasa ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na. chef d'état major général des armées ale bɔra ka laseli kɛ k'a yira ko min ye sogolo ni o bɛ ɲɔrɔ mara la an ka finitigilakaw binkanni wale dɔ kun talen bɛ ka u sɛgɛrɛ nka u sera ka dansigi a la min ye an ka finitigilakaw ka yɔrɔ ye maa saba o banana u ye olu ta ka taa ni olu ye sevare dɔgɔtɔrɔso la min ye u ka bolimafɛn fila ye o fana tiɲɛna nka min ye jugu fanfɛla ye sa u ye maa mugan ani fila o faga eh, moto tan ani fila u ye olu fana tiɲɛ fo ka taga se ak 47 den tan ani naani ani pkm saba ani minan caman u sera ka o minɛ eh, nin ko in sababuya la an bɛ foli kɛ an ka finitigilakaw ye nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na ni ala ma basi kɛ aw ni ne la kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan yaasa ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran